ọ dị mma ndị igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekelee m unu nke onye chiri ya ezelo ee tupu m a- a- akwacha akpịrị m dịka onye igbo ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ o nwere otu ndị igbo na-esi ekwu okwu ha na-ebugodu ụzọ sị ndị igbo mekanụ ndị igbo mma mmanụ ndị igbo mụọnụ ndị igbo zụọnụ ndị igbo ụmụ unu zụkwa unu ise ọ wụ ohere a ka anyị ji anabata unu n'akọnuche zuru oke bụ mgbe anyị ji emetụ ọnụ na ihe dịgasị aṅa na ihe dịgasị aṅa eji m ohere a na-anabata unu ma ndị otu anyị ma ụmụnne anyị ndị nọkwa n'ọwara nke Facebook ma ndị nọ n'ọwara Twitter ma ndị nọkwa n'ọwara nke a na-akpọ ee eh, instagram ehe ọ bụrụ na ị nọ instagram nọrọ na instagram ị nọ ị ga na-ahụkwa ihe anyị na-akọwa akọnuche mgbe anyị ga-emetụ okwu ọnụ n'ala igbo o nwee nke dị mma anyị eme aka otu a o nwekwanụ nke jọrọ njọ hmm, anyị agbafu aka maka a sị ee eh, ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ kpọkwanụ ihe ọma ihe ọma ọ ebe a ka anyị na-emetụ okwu ọnụ e nwekwee ka anyị kwujọrọ unu agwa anyị sị mba nke anyị kwuru o nwere otu ọ dị anyị asụkwa unu ee, obi unu kụjụọ mmemme a ị nwekwara ohere itinye ọnụ na ya ma ụmụaka biko ana m ayọ unu ekwekwala ka nwa gị lakpuo n'ahụghị akọ na uche anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa gị nwa bụ papa biko echefukwala ikuru mmiri dobe n'akụkụ gị adịghị ama ama mụ na nwanne m kwuo ihe tọrọ ọchị a sịkwa na ose gbakụrụla gị na enweghị mmiri i ji wee tụkpuo akpịrị ị ga-ewere mmiri wee tụkpuo akpịrị maka adịghị ama ama ee aha m bụ aha m aha ahụ ee, a- a gara ga lechaa anya tinye na ebe a na-akpọ NAFDAC approve Ah, o mere aha m approve aha m bụ maazị chukwunenye ọbasi ee ọ bụkwa naanị m bịara ebe a ọ wụ nwanne anyị nwoke nke ahụ unu ma ihu ya mana ọ na-abịa mezie ya ozi ya gawa obodo ofesi gaa ga richakwa ma nri ndị ọcha takwa ma karọt ma ụmụnne ya n'ebe ahụ ọ batago ya sị ka ya sokwe bịa mee akọnuche ụbọchị nke taa ka o kelekwa ndị Igbo enyi ọha ị gbaala n'ụgbọelu ị gbaala n'ụgbọelu i kelechaa ndị Igbo ga-agwa anyị otu otu ụgbọelu si efeli nnọọ Igbo mma mmanụ Igbo rienu ṅụọnụ mụọnụ ise zụọnụ ise ụmụ unu ga-azụkwa unu ise ndewonu hmm.
aha m bụkwa Emmanuel Ekezie abịakwa m bịa nọnyere unu ụbọchị taa na mmemme akọnuche onye ahụ ị ga-emecheta aka na ezinụlọ na akọnuche adịghị ya ya mere anyị ji bute mmemme a ụbọchị nke taa ka anyị na unu nọrịa wee leba anya n'isiokwu anyị mara ma ihe na-eme na akọnuche dịkwa na ya mhm. ma ọ dịghọ na ya mhm. ma a ga-ewepụ aka enwe n'ofe ma a ga-ahapụ ya tupu ya aghọọ aka mmadụ ya mere gị bụ onye nna kpọta ezinụlọ gị mm. kpọta ndị agbata obi gị mm. gwa ha na oge akọnuche mee gịnị gịnị o ruole ee na-atụfughị mgbe anyị ga-agwakwa unu isiokwu a ji bịa anyị dịka nwanne nwoke si kwuo anyị ga-atọpụkwa igwe akara igwe ga-eji nweta anyị anyị na unu anyị chọkwara ka unu kpọọ tinyekwa ọnụ n'isiokwu anyị ka anyị na unu wee karịa ka anyị ka anyị ghọta onwe anyị nke ọma daalụ rinne ee tupu o nwere ihe ị na-ekwuchaha maka anọ m kwuo ebe a Eh. ị gbala nwa plane eh. eh, amaghakwanụ obodo nke i jere eje ọ wụ obodo nke ọkụ na-enwu n'elu ka obodo nke ọkụ na-anọha anọ agara m ngwọrị capital of ala Igbo Owerri
ọkwa m gwara unu ngwọrị ala Owerri maka na e nwee ndị kwuru na onye sị ala Owerri arịghị ya mma ya kwara aliri ị hụna na ị gachara ala Owerri lekwa otu ihu gị si amụke gị rie ma ofe ụgba ma ofe ọ dị mma tupu anyị agbapụ ya ọsọ tupu anyị atọpụ ngịga anyị ga-agụrụ unu egwu ahụ anyị na-eji anabata ndị nke anyị biko tupu anyị agụ egwu ahụ na-ekelekwe nwanne anyị nwoke bụ Empire Iweha bụ onye na eme gịnị e, onye obi ya nọ na ya bụ akọ na uche na-ekelekwa nwanne anyị Chinedu ee nke Ogun steeti o kwuru sị ahụ eshichaha ike mana anyị na-ekele Chineke sị ọ na ha agbakele Nke ọma. obere obere Chinedu biko ayakwala ọya ka anyị yawakwanụ nke bụ agụụ ee eye n'ihi na

onye ọbụla lee unu nwekwara akọ na uche ịmasko ị nwekwara akọ na uche nwa bụ chukwu na-enye ị nwekwara akọ na uche
ọ dị mma otisha ya egwu a ya dịzie ka Ọ bara na siki. Mba, ma ọ bara- ọ bara- ọ bara n'ahụ ọ bara n'ahụ ị nwekwa akọnuche dịka ndị niile anyị kpọchara aha maka onye ọbụla dị ndụ toshiri ime gịnị Inwe inwe akọnuche akọnuche. ya ewutekwele gị ọ bụrụ na i nweha akọ ma ọ bụkwanụ i nweha uche a ga-agwa nwunye gị sị "Ee, obi m eh, biko nyetụ m uche maka na nke m na-achịfụzi Achịfụ. achịfụ Ee, ya bụkwa na nwa gị nwoke wụ onye nwere akọ ma ọ wụ nwekwa uche gaa gbazirikwa nwanne ihe ọjọọ ọ igwe bụghị ihe a.
ọjọọ ọ bụghị ihe ọjọọ n'ihi na a sị onye ajụ anaghị efu ụzọ onye Ehe, ajụ onye ịhụ- ajụ anaghị efu ụzọ Ee, ọkọ kọwa mmadụ ya gakwuru mmadụ ibe ya akọọ ya ọkọ akwụwata ya ihe- ekwuchala ehe. ekwuchala na ihe niile ọ dị mma tupu anyị atọpụkwa ihe nọ na ngịga anyị na-ekelekwe ndị na-ekiri anyị ugbu a maka mụnwa ị na-ekiri m mụnwa na-ekirikwe gị ee anyị na-ekele unu tupu anyị agbapịa ọsọ tọpụkwa ihe nọ na ngịga anyị ga-agaga akwacha akpịrị maka egwu anyị gụrụ ugbu a ka anyị gaga enyochakwa onwe anyị ma a ka nwekwara akọ na uche Ọ bụrụ na enweghị m akọ na uche ma kpachiri nwanne m ma enyetụkwa ya akọ ka okwu anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa ka ọ bụrụ ihe kụrụ n'igwe onye me- were ọnụ gụ gwa ha sị onye biko metụkwara unu igwe ayịyọ ka a yọrọ doo nụ doo onye metụkwala igwe onyonyo unu aka kama gbalitenụ ya anyị na-echeta oge na-adịghị anya anyị na-abịanụ Mhm.

ọ dị mma ọ wụ otu a ka e si anabata unu na akọnuche zuru oke anyị ka na-ekwukwe ihe gbasara akọnuche zuru oke anyị ka na-etikwe mkpu ka ndị Igbo nwekwe akọnuche zuru oke ọ dị mma akọnuche zuru oke dịka anyị si gwa unu na ọ bụ mgbe anyị na-emetụ okwu ọnụ na ihe dịgasị iche iche ee eh, n'ụbọchị nke taa mụ na nwanne m nwoke anyị abịago ka anyị gwa unu otu o si wee dịrị n'ụbọchị nke taa nwanne n'egbughị oge ha ị ga-atọpụ ngịga maka ihe anyị bu n'ụkpa ọ karịrị akarị anyị na-abịakwa na ha sị a na-eji mgbalụ gbalụ wee tụpuo ihe a na-ekepe ekepe ngwa kepe ya ka ha nụ igbo ndị ọma ekelekwa m unu na-anabatakwa unu na mmemme akọnuche ọkwa na ugbu a ka ị ka na-agbanye igwe onyonyo gị ịbịa ịnọdụnyekwara anyị na mma o nwebe nke gara aga ya mere anyị na-asịkwa unu nnọọ ee okwu anyị kpụ n'ọnụ taa ka anyị ji mere isiokwu bụ ọrịa a na-akpọ covid-19 coronavirus tinyekwa otu ndị isi gọọmenti si mepee ụlọ akwụkwọ sị ụmụaka ha gaghachi jee gụma akwụkwọ o ziri ezi akọnuche nọ na ihe ha mere sị lekwe ka korona kwa ụbọchị kwa ụbọchị anyị na-aga anyị na-ele news na ihe onyonyo na-egekwe na redio na ọ na ha abawanye na- ee, na-arị kama ọ ga na-ala ala ya na-apụtakwa nke a kpọrọ second wave ị ga i je na Lagos i je na Abuja ebe obere gara Naijiria gburugburu ọ- kama ọ ga na-ala ala ọ na-arị a dịkwa n'etiti ya bịa mepekwa ụlọ akwụkwọ sị ka ụmụaka gachiwakwa ụlọ akwụkwọ Akwụkwọ. ihe ahụ ọ dị mma ka ọ dịghị mma ọ dị mma dịka i si wee hụ ya na igwe onyonyo gị ọ wụ uche onye adịghị njọ maka anyị ga-ekwu uche nke anyị gụnwakwa ekwu uche nke gị em o nweghị onye gwara nwunye ya sị biko shiwere mmiri ọkụ na ya ga-ada elu Eziokwu. anyị na-ekwu ebe a ọ bụrụ na ọ dị mma gị asị anyị so gawa n'ihu Ee, ọkwa n'ụdị a maka na uche nke mụ em, ọ bụ onye dị ndụ bụ onye na-aga ụlọ akwụkwọ ọkaracha ụmụaka na-amaha ọ, nke ha na-eme olee otu anyị kara ele- echetụkwu ka a mara ma sị ma ọ ga-akụjụrata Eh? Ee. Eh, eh, a ga- a ga-echetụ Ya ihe m ji- m ji sị a ga- a kara echetụkwu bụ maka ama m ebe ito- i toshiri ịga ugbu a ya adịzie ka ee, mụnwa awa akwadoghị m sị sụsụ mepee ụlọ akwụkwọ ee nwa onye na- na-akwado sụ mepee ụlọ akwụkwọ ma ihe a na-ekwu bụ ụmụaka ụmụaka na-aga ụlọ akwụkwọ ha amụtabeghị ihe dị ka mụ na gị gị bịa hụ atụmatụ gọọmenti nyere sị na ọ ihe toshiri ịnọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ mm. tupu emepe ụlọ akwụkwọ mm-hmm. ị gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ihe ndị a niile anọghị ya gịnịkwanụ mere ụmụaka mmadụ ga-atachacha afụfụ mụọ tacha afụfụ zụọ ha tacha afụfụ ha gị bịa nọ gị bịa hụ na mm, nsogbu e tinyere ha na nsogbu ọ wụ ebe a ka mụnwa na onwe onye sị n'uche nke m o nweghị nsogbu dị na ya ọkwa ị na-aghọta n'ihi na a sị na ihe niile nwere oge ihe ni- ihe n'ime ha n'oge o nwere otu ọ dị mgbe ụmụaka ahụ kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ ha nọ makwa na afọ gara aga na ha a- anọchara ya n'ụlọ maka ama- a- a- afọ gara aga rubo ọnwa atọ ọrịa apụta ha nọgide n'ụlọ afọ agwụ a bịa sịkwa ha bịa nọwakwa n'ụlọ makwa na echefuchala ha ihe niile ha gụrụ chefuo nta chefuo imo wee rifuo ya na garị lofuo ya na akpụ Ọ- ihe m chọrọ ha ịjụ ugbu a- nọtụkwuo ihe m chọrọ ịjụ ugbu a ọkwa onye dị ndụ na-aga ụlọ akwụkwọ ee ọrịa ọ bịala wụ na ọ bịala e cheela ya ka ọ laa o kweghị ala a ga-akwụrụ n'ihi na ọrịa abịala a- ihe ụwa ụwa kwụrụzie nwezi ihe ga na-aga n'ụwa n'ihi na coronavirus nọ mba mana ndị ke nwụrụ anwụ ha ka ga-echighata azụ bịa bịa ịga akwụkwọ ee ihe ị ga-aghọta wụ otu o si ị na-ekwukwa otu okwu o si gị na-ekwu ebido- ma ọ bụrụ gụnwa o ee ọ bụrụ mụnwa agaghị m asị na n'ihi na ọrịa coronavirus m- makwa mgbe ha mechichara ma ee, ụlọ ọrụ mechie ihe niile mana ugbu a ebe niile emepeela Ee, a sị gị ngwa gị kpuchie nke a na-ekpu n'imi na-akwọ aka gị mgbe mgbe- mgbe dum na-etinye nke nke a na-akpọ Ka hand na- sanitizer eh. ị na-eme ihe ndị ahụ ee ekwela mmadụ ibe gị n'aka em, nyenụ nke a na-akpọ social otu mụ na gị si nọrọ onye ka ị na-agwadụ ihe Na- ị na-ekwusisi ugbu a Ehe. ọ bụ okenye dị ka mụ ka ọ bụ ụmụaka na-amaghadị ụmụaka ahụ ọkwa okenye ka ha gakwukwa n'ụlọ akwụkwọ ahụ ọkwa ọkwa okenye na-akụziri ha ọ bụ ụmụaka ibe ha na-akụziri ha onye onye nwe ụlọ akwụkwọ ahụ ọ na-abụghị gọọmenti nwe ọ bụrụ mmadụ nwe maka e nwere private nwee gọọmenti ọkwa m- o- okenye ka ha na okenye ahụ ọ- ọ chọkwara ịnwụ anwụ ọ chọghị ịnwụ anwụ ha ga na- ha ga na-enyekwa aka ka anyị wee- ka anyị wee- ahazie.
ka anyị wee ya ugbu a maka Ee. okwu anyị na-ekwu ebe a uche onye adịghị njọ Ehe. ka anyị wee ya ugbu a na a sị ụmụaka niile na-aga ụlọ akwụkwọ chọrọ ibido la ha ha ewere nke a na-akpọ nke e ji ekpuchi imi a na-akpọ face mask Mm. maybe ị chọrọ ịkwa ụkwara gị kwa ya n'ime ya. maka a sịrị ahụgo m ebe maka ihe coronavirus a covid-19 a Mm. even ị nọrọ na moto zee uzere ị nọ na nsogbu ihe eziokwu ihe niile nọ na moto ahụ ga ụfọdụ ga-amabacha ime ọhịa Ee? e nwere ihe a na-eji ele n'ihu Ee, ama- Abịa aja. ihe a na-eji ele n'ihu ọ wụ temprechọ ee ọ wụ iche ị- ị- ị- ịmara ma temprechọ gị ọ wụ- ọ wụ- o nwe onye nwere ike Ihe inwe na-eweta- ọdịnarị kata ọ ihe eji mara korona o nwere o nwere ihe o nwere ihe ịrịba ama ọ na-egosi ma ọ bịawa mgbe tupu korona abịa eh. tupu korona abịa eh. e nwere temprechọ ha na-eji elele eh. ma ahụ onye ahụ ọ dị oke ọkụ mana ọ bụghị ya ihe na-ebute ahụ ọkụ ahụ mmadụ nwere ike inwe azụzụ nwee ịba nwee ịba ahụ ga na-ekpo ọkụ ọwụzi apịa gị ihe a n'ihu ahụ gị dịrị ọkụ
n'ihi na ejighị n'aka na coronavirus na onye ahụ apịala ya ga ihe bele Ee. bele akwa Ee. maọbụ chaa red asị Ehe. gị na ọ- ọ- ọ wara ọ kwesịrị ịsị gị lawa n'ihi na ihe a wetiti ụmụaka apịa ha na ya nwatakịrị ọbụla n'ihu ọ bụrụ na ọ nwere ịba ahụ ya aja- ya lawa ha ndị be ya jee leruo ya ọ wụrụ ịba ha gwọọ ya ịba ọ wụkwa na o butele korona ebuga ya ebe gọọmenti wepụtara na a na-agwọ ndị korona ejede agwọ ya ka ọgbakọ onye ụmụaka na-eze eze ugbu a na skuul Ọgbakọ- ọ wụ onye nkụzi ha ee echere ihe na- ama abịa ahụ maka ihe na-ekwu ihe a uche onye adịghị njọ Ee, ee, ee, ọ bụkwa na akwadoghị m sụsụ gaba sị agala ụlọ akwụkwọ mana ihe m ma ke mbụ ọ bụrụgodu otu m ma ugbu a ee akwụkwọ enweghị o- ya- onweghị mgbe ị ga-anọ irugotukwa 50 years chọrọ ịgụ akwụkwọ ị ka ga-agụ akwụkwọ ee ee maka ihe m ji na-ekwu ke mbụ onye dị ndụ bụ onye ga-agụ akwụkwọ gị ruo 30 years ka achọkwa ịgụ akwụkwọ ị ka ga-agụ akwụkwọ nsọ anyị na-agụ sị na oge na mgbe dịrị ihe niile nọ n'ụwa ihe niile wụ n'oge otu ụmụazị a na kwesịrị ịgụ na-agụzara otu abụọ atọ mgbe ha toro na bịa ha bịa na-ale onwe ha na ha gafele ihe a ha kwesịrị ime na ha kwesịrị na-abịa ga na-apị kọmputa ha na-akụziri ha otu a si agba mmadụ ọgwụ ị bịa ndị bịa na-akụziri ha otu a si agụ a b ch d na ha gafele ya mgbe ehi ime ihe mgbe oge ha oge ha kwesịrị oge ha nọ afọ abụọ afọ atọ ekwesịrị ikwu ya mgbe ha gbachaziri afọ ise afọ iri bịa ihe akụzi agaghị ekwe ọ gaghị atọ ha ụtọ n'obi mana mana ebe nsogbu nọ n'ihe a ugbu a ee anya bewe imi esoro ya bewe ama m uche gị ọ na-agakwadụ ebe ahụ anya bewe imi esoro ya bewe aha bụ mụnwa ma ụdị ịhụnanya ụmụ nwaanyị nwere n'ebe nwa ha nọ ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwoke nwere n'ebe nwa ha nọ ehe ugbu a olee otu ọ ga-adị gị ịnụ ugbu a akụrụ ekwe kpokpokpokpokpo na ebulatala nwa gị na gịnị mere na o butere coronavirus ebe ka o butere maka ọ nọ n'ụlọ butere na ọwụ ma o sighi n'aka nke onye nkụzi ya esi n'aka nwanne ya nwa enyi ya nwoke n'ụlọ akwụkwọ ee ke akpọga face mask ya eyipụ ozugbo ya hụrụ ya n'ụzọ ya tụtụrụ ya yiri ma ụkwara nke obere ọ kwachara ebe ahụ nwata ewere ya wee vute ihe ndị a ọ kpara ihe anyị na-agbachi Ihe anyị nwa si bụ- na ọ ka mma anyị ga-eke asị emeghị nkwucha. enwere enwere enwere ee, ngwa ngwa mmadụ ga-eme meghara ọdachi nwekwere ngwa ngwa mmadụ ga-eme ya enwe- enweta ọdachi n'ụzọ ihe ihe mere ihe a wụ mgbe ahụ o bu ụzọ pụta ma ha bịa mechie ụlọ akwụkwọ ma nke ntakịrị ma nke nnukwu Mm. sị ma mahadum emechiche m mana ugbu a elebala anya na ya onye lebara ndị gọọmenti etiti ndị gọọmenti etiti elebara anya na ya Mm. bịa sị ihe nke a agaghị ekwe onye maka mgbe a mechiri ihe niile mmadụ anwụchala ahụ agụrụ egbuchala mmadụ n'obodo a agaghị eji maka na ọrịa bịara emechi ụwa ụwa ụwa ga na-awaga n'ihu ihe niile kwesịrị ịna-aga na o nwe ihe bịara ga-eme ugbu a na- na- na omebe mbụ Ụwa ga- ụwa ga na-aga n'ihu so ihe mere na ọ bịara anyị nwa ga-akwadozi mana ka anyị na ya ga-esi biri ọ dị mma mana ajụjụ m chọrọ ịjụ ugbu a ee o nwere atụmatụ na ntụziaka ee gọọmenti etiti Eh, tinyere eh. sị ụlọ akwụkwọ niile chọrọ imepe enwekwara ndị na-emepebeghị Ama m ndị- enwere ndị ka na- na-emepebeghị o nwe ndị gọọmenti etiti ha sị ha emepele ndị dịka kaduna steeti ehe eh, gọvanọ ha sị ha emepele enwere ndị ọ- ọ- a- a- ama m na-aghọta uche m dị ya kedu ọ dị gị ka gọ- ọ, gọọmenti etiti tinyechara atụmatụ na-asị ndị emepere makwa ndị chọrọ imepe lekwe ihe a chọrọ ka ọ nọrọ n'ụlọ akwụkwọ ga ọ dị gị ka na enwekwere ndị gọọmenti etiti ahụ zipụrụ sị ha gakwa ga mara ma ihe ndị ahụ ịma izu a izu izu nke mbụ ụlọ akwụkwọ mepere e, e. ha ga na-enyokwa enwekwana o nwe ka ha si nụta akụkọ dị aṅaa e. gọọmenti etiti ma ihe ha ga-eme m ga-eji ebe a na-ekpe ekpere ama atụ tutu gị abaa ụlọ ekpere ị ga-akwọ aka gị ị kwọchaa aka ọ na i nwehụ nke a na-ekpu n'ihu hmm. ha nwere ha enye gị ọkwa na ọ dịghị adị ha sị gị gị lawa na chineke amalala na ị bịala hmm. ọkwa na e nwere nke ha nwere ha enye gị de iru ịba tutu gị abakwa ụlọ ekpere apị gị nke a na-apị n'aka nke a kpọrọ hand sanitizer ka i jikwa hịọ n'aka gị i rukwaa ị hụ otu e si dewe oche oche adịkọha ọnụ mana ọkwa ụmụaka ahụ ihe bakwa ya ma onye ukwu ma onye nta nweghị onye chọrọ ibute ka anyị gwa onwe anyị eziokwu Enwe- o- Ee. ah, ah, gị Ndị- aka onye- ndị bụkwa ndị bụkwa- ndị bụkwa ndị nkụzi ha ga na-atụkwa ụjọ ma ụmụazị o butele be ụlọ nne na nna ha abịa bibiga ha niile ga-eke nkwụcha na-ele ha anya ọfụma nke ọbụla kwara ụkwara Ee, ụkwara ahụ nwekwara ka ọ dị o. A ga- a ga- ehe, a ga-eleba anya onweghị onye onweghị onye chọrọ ịnwụ anwụ Mm.
o nwe onye chọrọ ịnwụ anwụ ọ dị mma enwere onye zitere anyị ozi ugbu a ee eh, emesịa anyị ga-agụ ozi i ziterela anyị o gosiri na ị na-ekiri anyị ee eh, ma i lekwa anya ugbu a ị ga-ahụ n'oge na-eteha aka anyị ga-atọghapụ akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ wee tinye ọnụ na okwu anyị kpụ n'ọnụ i nwekwara ike kpọọ ya kpọpụta ya kpọpụta ọ bụ na ịnweta ịhụcha ha nke nọ na igwe onyonyo ee so, o- okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ihe gbasara ụlọ akwụkwọ enwe onye si n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka ụmụaka nke m na-agakwa mana ihe iji wee ma ọkwa ụjọ maka onweghị onye ụjọ na- na na atụ ee ọ ka mma na enwe onye eh, a na-asị n'onwe ndụ ọnwụ ka mma mana ihe anyị na-ekwu bụ ụmụaka na-amaghị ihu elu ha amaghị ala Amaghị amaghị aka otu ha nri, amaghị aka ga-esi ekpe. ha nweghị aka nri amaghị aka- aka ịkpa elee otu ha ga-esi wee mee iji hụ maka ihe a m m jụrụ gị na asọ n'uche obi m anyị kara echere chere si rukwenụ mgbe ee ee chere a- ihe anyị nọkwa wụ, eh, mbido afọ Ehe. anyị gatụ af- ọ- ọnwa nke a gafere ọnwa nke ọzọ abịa amara ma maka ugbu a ihe anyị na-anụzi bụ na second phase of eh, covid-19 na ọ bịaziri bịa karịzie nke mbụ gara aga mana echetara na echela otu afọ echetara na echela otu afọ iche egwu ịdọla klọk azụ ụmụazị a wụkwanụ ndị anyị ji nwere olileanya na e, ọbịanihu na ọ ha nwa ga-awụ onye isi ala obodo anyị hmm. na ọ ha ha nwa ga-abụ dọkịta anyị hmm. na ha nwa ga-abụ e, gọvanọ anyị hmm, na e, ha ga-abụ ndị nkụzi anyị ehe ụmụazị a ịbịakwa ga ebekwasị ha bịa n'ọkwa ngwa onweghị nwatakịrị ga-anụ na ụlọ akwụkwọ mepere n'izu a n'obi na-adịghị mma ụfọdụ gbachara egwu hmm. ahụ ụmụ nwanne m nwaanyị obi ọma kpara ha kpa nke e, dịka ụmụazị mpa ha zụrụ moto obi otu obi obi adị obi gbara ha na ha na-alaghachi n'ihi na ike ịnọ n'ụlọ agwụla ha hmm. ike ịnọ n'ụlọ agwụla ha ihe ga-eme a ga-eke nkwụcha gọọmenti etiti ewepụtala iwu na usoro a ga-esi e, esoro onye onye ihu adị ndụ onye azụ adị onye ndụ azụ adị ndụ ya mere ihu- iwu na usoro ahụ a ga-esokwa ya n'ihi na onweghị onye chọrọ gịnị ịnwụ anwụ. ọ dị mma unu anụgo otu o si na-ada n'ebe a asị enweghị onye chọrọ ịnwụ anwụ enwekwanụ onye ndụ nke ya dị abụọ enwekwanụ onye e, nwere e, dịka ọ, ndụ copyright e, ya bụ copy e, photocopy i debere ya n'akụkụ e, sị nke a Biko, okwu anyị kpụ n'ọnụ ugbu a ọ gbasara ma onye ukwu ma onye nta? Ugbu a anyị na-atọghapụ akara ekwentị anyị. Ọ bụrụ na ị nọ na akara Facebook, ị nwere ike ịkpọ 08088886755 efu asatọ efu asatọ asatọ asatọ asatọ isii asaa ise ise ee otu a ka ọ dị ọ na-ada ọ bụrụ na ị nọrọkwa n'ụlọ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu anyị kpụ n'ọnụ ị nwere ike ịkpọ ọ nọ na Facebook maọbụ na Twitter maọbụ na Instagram ị nwekwara ike ịkpọ anyị wee tinye ọnụ n'okwu anyị kpụ n'ọnụ gịnị ka anyị na-ekwu Ọ dị m mma otu esi wee mepee ụlọ akwụkwọ nga a ka na-ekwu okwu COVID-19 na o meziri gịnị na ọ na-arị elu ugbu a maka ụmụaka anyị. Nwanne nna, ee ịhụghị otu o si ada. Ọ bụkwanụ ọkụkọ sị ihe ejikwe na-ebe. Ee e chere ọkụkọ sị ihe eji ebe awụhụ Ee, mgbe ahụ ọ na-abụ egbe bịa ibu nwa ya ya etie na- na-awụgharị elu dịka ọ ga-emerinwu Egbe. egbe Ee, ee, ọ sị mba edebegodoro ọgụ ya na egbe ya ga-emerinwu mana ihe o ji eti mkpu wụ ka elu ụwa mee gịnị nụrụ olu ya ka a hapụ ịsị gịnịkwanụ ka ị mere mgbe egbe bịara ibu nwa gị ọkwa ya ka mkpu mụnwa na onwe m tige gụnwakwanụ sị na ọ dị mma ka ụmụaka mụtatụ ihe mhm. ee na otu a ka ọ dị ilebakwa ya n'oge oge oge ha mechiri ebe niile hmm. ụfọdụ nne na nna kwụkwara ụmụaka ha nke a na-akpọ lesson
Hee, mba mụ abịaje n'ebe ahụ kwụkwara ha ụgwọ Ee, ka a na-akụzikwere ha mm. ilekwa ya ego ha kwụga rịa ha o ọwụkwa fụcham ego ha kwụga rịa ha nwa nnukwu ọga m ma mgbe ahụ ego ọ kwụga per n- n'otu ọnwa karịrị ego ụgwọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ a na-akwụ n'ọnwa atọ maka ofu ofu ụlọ akwụkwọ wụ ọnwa atọ Mm. ọ karịrị ị bịa lekwa ụfọdụ bịazi na- na-etinyekwa ụmụ ha na ụmụ ndị ọzọ E- e- ichefuziri na m- mgbe ahụ mgbe ahụ eh, nke nke izizi ahụ bịara ee ee na enwere mgbe a bịa bịaba nọrọzie n'ụlọ na-agụ ọ, ha na-agụ ọ nwekwara ihe dị ka nzukọ Eh, na ahụ na ọ sọgbara ihe dịka Ọ nweghị nzukọ nzukọ. ọ dị mma ọ sị o nweghị ihe dịka nzukọ eh, anyị ga-agaga kwacha akpịrị anyị gaga kwata akpịrị anyị chighata azụ ga-agwazi anyị ihe ahụ dị iche ma nzukọ maọbụ nzukọ elu ma nzukọ ala ọ dị mma onye emetụla igwe onyonyo ya aka anyị ga-echighata azụ
abanye bafu ebulu ike wee pụta Ugochukwu nyela anyị nya nwa ka eji aga n'ụlọ

ọ dị mma anyị echigatago azụ ee ama m na unu yọrịwa nkwa o nwekwara nkwa ọzọ anyị ga-akụrụ unu nke gbasara ee okwu anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị nke taa korona die korona die maka nwa nwa amadi a gụrụ egwu a sị korona nwụọ korona die Ọ ga-anwụ. ee korona anwụgo ama m na ọ ihe mere nwanne m nwoke ji na-ekwu sị ọ, ụmụaka gawazie ụlọ akwụkwọ maka o che na korona a- a- a- emeriere ya gbajisiri ma igbuo agwọ agwọ anwụọla anyị na-emekwa ahụ mana ụrụ ma ọnwụ ọnwụọla ọ dị mma a ka na-ekwu ihe gbasara ọdịmma otu e, e, gọọmenti etiti si wee mepee ụlọ akwụkwọ e, ebe a ka na-eti mkpu coronavirus ma covid-19 ee ọ bụ na ọ dị mma ga-agwa anyị sị ee ọ dị mma ma ọ dịkwanụ mma ga-agwa anyị dụọ gọọmenti ndụmọdụ gwa ha sị ekwe ka a ga-eme kwe maka ọ wụ uche onye adịghị njọ ee e nwere okwu ịkpụ n'ọnụ tupu anyị agbaje gaga kwacha akpịrị ee okwu mkpụ n'ọnụ wụ a sị onye ọbụla chọrọ ịga eluigwe mana o nweghị onye chọrọ ịga eluigwe onye ọbụla chọrọ ịga eluigwe mana o nweghị onye chọrọ ịnwụ Ehe. n'ihi nke a o nweghịkwanụ onye ndụ ya na-anaghị eme gịnị Atọ ụtọ. mana agaghị ekwerenụ na agha dị ga-esoro maka eh, agbagbule gị ị gaghịkwa na ego gịnị ị gaghị eje agha a ga a ga na-aga n'ihu a pụtala ụwa na a pụtala ụwa ya bụ ọnọdụ eh, ihe anyị nwetara onwe anyị ụbọchị taa ehe, ọ bụ ọrịa ọ bịakwara abịa ọ ga-ala ala site n'ike nke Chineke mana agaghị eji n'ihi na emechiri ee ọrịa bịa anyị emechie ihe niile agụrụ ga-egbukwa anyị banyere ụlọ akwụkwọ nke a na-ekwu n'ụbọchị taa a sị m ndị nne na nna na-akwụ ụgwọ ụmụ ha a na-akụziri ha n'ụlọ o nwekwara ihe dị iche na a nọ n'ụlọ akwụkwọ akpọrọ ama n'ụlọ akwụkwọ i jee n'ụlọ akwụkwọ enweghị ihe ga na-eme eri ha anya na ee ee, akọnuche abịala hapụ akwụkwọ agụka jee lewe mba ma oge ụmụaka abịala hapụ ya mba mana anyị nọrọ n'ụlọ ihe ga na-emere ụmụazị anya ka nkụ ehe mana e jee n'ụlọ akwụkwọ a ga-anọgide ya n'ụlọ akwụkwọ ọ na-ama ama ha enwere ike ịghọta ihe onye nkụzi na-akụzi ọ na-ama aghọta ihe onye nkụzi ọ pụọ ma ajụ ọnụ gị nwunye Ị ma- ị ma na kemgbe Ga- anyị- ga- ma- ga- ihe m ji akụziere m. na-ele- ihe m ji na-ele gị Ee. ee, ama m ihe m ji na-ele gị Ehe. ihe m ji na-ele gị bụ ị na-ekwu okwu m na-abịakwa na-eche atụgharị uche na-achọ ebe ebe echiche gị na-aga Ya, ebe okwu echiche gị na-aga na-ekwu kwụ ọtọ dịka dịka ihe a ebe echiche gị gị bịa chefuzie na mgbe ahụ e si n'ụlọ na-agụ akwụkwọ mgbe nke ahụ ke gara aga Mm. ọtụtụ si n'ụlọ na-agụ akwụkwọ ọtụtụ n'ime ha mega ọfụma ọtụtụ mụnwa na- Ndị na-agụkwanụ- mụnwa ma- ndị mụnwa na-agụkwanụ- ma ebe ị na-aga ugbu a Ndị ya bụ na-agụkwanụ ụlọ ka akwụkwọ- ụmụaka ahụkọta onwe ha Ehe. mana o nwere ihe a na-akpọ gịnị ọ bụ danger danger ụmụaka ahụkọtakwa onwe ha na-egwukọrịta egwu na-eme ị ga-eji ya wee ee, tụnyere nke a nọ n'ụlọ mana ndị ke nọkwa n'ụlọ na-eme eh, lesson ndị ke nọkwa n'ụlọ na-eme ka a na-asụ learn online nwanne o ha na-amụtakwa ihe ọ bụ naijiria ka mụ na gị bi Eh. ndị na-agụkwa n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti eh. nne na nna ha nọ n'ihe isi ike hmm. iri nri ọnụ wụ nsogbu hmm. ha ga-akwụlikwanụ ụgwọ lesin mgbe emeka mgbe lesin awala ahịa iwu tutu onye nkụzi ekweta na ọ ga-abịa n'ụlọ gị bịa mere ụmụ gị lesin a na-akwụlite ụgwọ ọ bụghị mgbe ụlọ akwụkwọ mepere ndị nkụzi na-arịọ gị biko sị ka ha memere ụmụ gị lesin gị na-emere ha ngala mana mgbe ahụ ọ gịnwa na ndị nkụzi megazi ngala na-ayọ ha ndị na-agụkwa n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti ya a na-akpọ free education elekwanụ otu ha ga-esi akwụ ụgwọ lesin elekwanụ otu ha ga-esi eh, eme online study Ehe. I- i- ile- i- i lee ya ga-ahụ na ndị ndị ndị ndị ndị ọ dị mma n'ahụ dị nchọnchọ ndị na-ata ahụhụ ya buru ibu n'ihi na a bịa n'obodo a, ndị ji ego ọ Me- a- mkpụrụ ole ma ole metere ego metere ụba Ee. ajụ anyị ka bụkwa Ee, atụmatụ ndị isi ala nyere sị a chọọ imepe ụlọ akwụkwọ ebe m na-agbadokwanụ nke ụkwụ na nke m ọ bụghịkwa na eh, ịgaba Akwụkwọ ama. akwụkwọ na ọ ihe ọjọọ mana ọ wụ ịgba mbọ hụ na ụmụaka ndị ahụ dị safe

akwụkwọ ebidola n'izu a e werere taa ogwuchi ụzọ gbasara ihe bere ịgụ akwụkwọ ah. ha jishi ike ayịyọ ka m na-ayọ onye isi ala onye ndị na-eleba ihe gbasara ụlọ akwụkwọ eji m ohere a na-ayọ unu dịka ihe ntụziaka iwu na usoro nke gbasara ihe korona a sị ụmụaka nọwa n'ụlọ ọ dịghị m mma n'ahụ ma ọlị ma obodo ọbụla chọrọ ito eto hmm. a sị na obodo ọbụla chọrọ ito eto wụ ịgụ akwụkwọ wụ gịnị a na-asị ike knowledge ha. is power eh. ịgụ akwụkwọ wụ ike ha n'ihi na agụmakwụkwọ ha shi ike lọya ọbụla a zụpụtara na agụmakwụkwọ ha ga-awụ ezigbo lọya dọkịta ọbụla a zụpụtakwara eh, usoro agụmakwụkwọ ha ga-awụ ezigbo mana ụlọ agụ- agụmakwụkwọ ha adịghị nke a- nke ọ- dọkịta pụtara dị apụta agba gị ọgwụ onye ha agba shakashaka agba shakashaka site na ama etinye ya na nọmba six imeala street akwụna nghọta ya mere ha leba anya nke ọma mee ya dịka iwu otu eh, onye ọchịchị amerịka bara ọnụ de- sa- chi ha bara ya saa n'iwu na onye ọbụla ga na-ekpu nke a kpọrọ face mask ya mee ya dịka iwu ụmụaka ọbụla e- a bịakwa tinyekwa ndị mmadụ n'ọrụ ọ bụghị onye nkụzi na-akụzi onye na-elekwa ụmụaka ma o nwere ndị a ga-etikwa n'ọrụ ga na-elebara ụmụaka anya ma onye nkụzi onye na-akụzi onye a na-etikwa n'ọrụ na-elebara ụmụaka anya Ee. a ga-elebakwara yanwa anya ma na o buteghị Ee, ya. o- em, a bịa nwekwa ihe dịka nwa nkenke ụlọ ọgwụ
Ehe, ugbu a nwa nkenke ụlọ ọgwụ na i kwugo eziokwu ugbu a i kwugo eziokwu Eziokwu maka bụ mgbe m ndụ. nọ here na-ekwu okwu ya dị ka ọ akwadoghị m ka ụmụaka gawa ụlọ Ee, ị akwụkwọ na-ekwu mana ka ihe mụnwa echet- na-ekwu okwu ịgba mbọ hụ na na e nwere ihe a na-akpọ ee olee otu na-esi asụ ya na bekee precautional measures Ee. Ee? dịka olu bekee I- ịgba mbọ hụ na ihe ndị a niile ikwutere okwu inwe first aid ka a na-akpọ first aid box n'ụlọ akwụkwọ Eye. ikwutere okwu ma this hand sanitizer ma ụmụaka ime ihe ma ịkwọ aka ma ihe mana m ka na-agwa gị Ugbu a mụ na gị nọ ebe a, ị gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ a- ụmụ- ụmụaka anyị na-aga ugbu a e nwere ebe a na-enweghịdị mmiri eji akwọ aka e nwere ebe a na-enweghị ha ta- ọha ahịa a na-eji ehichasị a- aka e nwere ebe a na-enweghị ha- otu mụ na gị na-ekwu ugbu a ọ bụrụ na ị- ị- ị- ị- ị- ikwetaha mụ ụtụtụ echi anyị aga ụlọ akwụkwọ bidogoronụ na e nwere ebe a na-enweghị ihe ndị a niile olee otu si- otu isi agwa m ugbu a ma ụmụaka nọ ebe ahụ mere gịnị na ohere dịrị ha ịdị ndụ dịka ụmụaka ibe ha ka ọ bụ ha ga ụ- ụ- ụlọ akwụkwọ na ha na-aga ịga agụwa isi bụrụ lọya bụrụ nke a bụrụ nke a gazi ga ebute ọya wee nwụọ kee nke ka mma ọ wụ ịnọ n'ụlọ nwee ndidi iji hụ na emere gịnị na emechara ihe niile nọ n'ime ihe a chee chetụ ma ihe gbasara covid iche na covid ọ ga-ala ala Ọ- ọ- covid ọ bụrụ ma ọ lala ee They die. ọ ga-ala They- ọ- ọ- mana ọ ka mma na emere gịnị na ihe- enwetụrụ ihe- ihe- ndidi ihe- ihe nọ nga ahụ lekwe- le- le- gere ntị, enwetụ ndidi gere ntị, obere gere ntị oke ndidi na-egbu ihe ọ gịnị ka ọ na-egbu oke ndidi na-egbu ihe A- a- a- agbanyekwana a sị na onye nkịta nwere ndidi na-eri ọkpụkpụ nke buru ibu Ọ- mana ọ- ọkpụkpụ nkịta na-erikwa na akwa ma atapụ ma hụrụ anụ gere ntị ee gere ntị ụlọ akwụkwọ ahụ nke ị na-ekwu ee ee o nwere ike n'izu a ịma ihe mbido o nwere otu o si adị mana chetakwa na ha wa bụ ndị nkụzi na-abịakwa ọrụ ha ha ga na-ekekwe nkwụcha n'ihi na nkwụcha awụghị ụjọ ikekwe nkwụcha awụ na onwe ha ha achọghị ịnwụ anwụ ọ kwa ị na-aghọta ya mere bụ ọ bụdị na nne na nna ekeha nkwụcha ya bụ onye nkụzi ga na-elebakwara ha bụ ụmụaka anya ị gaghị asị na ị na-achọ ego ị ga-eji zụọ ezinụlọ gị mm. ya bịa tiga ndụ gị n'ime oh. mgbe ọ dịlanụ mma ya mere ha na onwe ha ga-ekekwe nkwụcha na-elebakwa anya ihe nke a na-apịkwanụ n'aka ego olekwanụ tọrọ tọrọ ịzụtali ya ọ dịkwala ọnụ ugbu a maka a na-eji e, e ekpuchi ọnụ nke eji ekpuchi ọnụ na mbụ mbụ na mbụ mbụ a na- ọkwa ihe one one naira nke eji ekpuchi ọnụ azụta ofu ukwu akwa dọwa meshin Eh. kwawa ya Abịakwa. a ga- a ga-akwata ọgụ Ehe, a ga-akwata ọgụ kee ya ụmụazị onye ọbụla eyiri ee i- ihe nke a ka- obodo niile mepere ka anyị hapụ ịla azụ n'ihi na ịga n'ihu bụ ndụ Ndụ. obodo niile na-agazi n'ihu anyị nwa nọrọ n'azụ anyị nọkwa n'itiri anyị nọ n'isi ọ dị mma ka anyị gaa anyị gaga gbara egwu dịka nwanne anyị si wee kụọ ya ọ sị corona die corona die corona die ka anyị maranụ ma korona ọ ga-anwụ ka anyị bidokwe ndụ anyị otu anyị si na-ebi ndụ anyị na mbụ na mbụ onweghị onye na-asọ nwanne ya asọ mana korona abịago anyị na-asọzi onwe anyị asọ mana ọ bụrụ na chukwu nyere anyị aka gbuoro anyị korona ụwa adịkwa otu ọ dị e, na mbụ e, ngwa unu ga-egere ya bụ egwu e, nwanne anyị nwoke gụrụ ọ gụrụ ya n'olu bekee mana ọ gbasara ma onye ukwu ma onye nta ka anyị ga ka anyị gaga yọrọ nkwa nke nwanne anyị nwoke eh, gụrụ ọwụ onye onye ala owere anyị kwa ọ onye ebe anyị onye igbo anyị ọ gụrụ ngwa ka anyị gaga yọrọ nkwa tupu anyị agbapụkwa ya ọsọ na okwu anyị ka kpụ n'ọnụ

ọ dị egwu unu anụgo otu o si ada unu anụgo ee eh, otu nwanne m nwoke si wee kụọ ya bụ egwu ya rekwe ka o si gụọ
ọkụ iji ntị gị anụ gị ọ sị korola die korola die ee maka onye ekwe chi ekwe ee eh, dịka otu o si wee gwa korola die biko korola ọ bụrụ na ị na-ege ntị ma- die die korona die korola biko Biko. ee, nwụzie maka ndị mmadụ ayọgidego gị nwụọ ka anyị m- ka anyị- anyị bido- anyị biwekwe ndụ anyị otu anyị si ebi Otu anyị si ebi. onye kụrụ egwu ahụ ọwụ ee, Ndụka Mmegwa ee, ejiri Biggie nwa mama wee mara ya ee, Biggie nwa mama ọ ihe eji mara ya ọ ya ma kụrụ egwu ahụ ọ kụpụtakwara ya ka ee ọ- o- o- o soro maka ahụrụ m ka ọ na-ekecha ndị mmadụ ma face mask ma ihe a maka ọwụ onye ọbụla chọrọ ka korola a nwụọ ihe izizi ị ga na-eme wụ ịdị na-akwa a- a- a- a- a- enye aka Enye aka. iji hụ na p- ndị mmadụ na-eme gịnị na-emechi ọnụ anyị ha. na-ekwenye na usoro Ee. ndị gọọmenti etiti wepụtara wepụtara ụfọdụ ga-asị ee ọ dịghị Ee, lekwe mmadụ ole ka o gburu ee, n'ogbe m ọ tiri ya ọ- ọ- ọ tiri ya erute ya ngozi na-adịkwa ngozi na-adị n'onye na-ahụhụ ma kwere Ma o. kwere. ọ dịkwa ọ dị ire Mm. ee a sị ee gị site na ihe mere onye ọzọ mata ihe Wee gị mara. kwekwara tutu ya emeta gị tutu gị amata ihe ọ dị mma oge abụghị nwanne mmadụ mana enwere uru na ọghọm nọcha na ihe ndị a niile Eziokwu. mana uru eh, nọ n'ime ya bụ o- otu ụmụaka bidorola akwụkwọ ugbu a ị ga-ahụ um, brain ha ụbụrụ ha ga-abịa emepe uh-huh. ihe ndị ahụ echefuru echefu ejikwa nwayọọ nwayọọ na-achịkọta ya na ha na-amụta maka onweghị onye ga-asị gị na ụlọ akwụkwọ adịghị mma mana ihe anyị na-ekwu ebe a bụ gịnị ee eh, so jisie ike gbaa mbọ na emere ihe niile ee gọọmenti etiti kwuru iji hụ na ụmụaka anyị dịrị safe maka ọ kwa na onye dị ndụ onye na-ekwu aliluya ndị onye dị ndụ onye na-ekwu aliluya ee onye dị ndụ wụkwa onye na-aga akwụkwọ ọya bụ uru dị ya nụ uru dị ya ugbu a bụ na ụmụaka anyị ezi chukwu enyego aka ụmụ ihe ndị ahụ echefuchara echefu maka ihe korona mgbe korona bịara ha nọ n'ụlọ ịgwa gị eziokwu ike ike- ike gwụrụ ọtụtụ n'ime Nọọ ha. ụfọdụ mgbe mgbe mgbe ọ bịara ọhụrụ obi ama kpakwara ha ha che nọọ ka anyị nọwakwa n'ụlọ Ee. mana a nọọ n'otu ọnwa Anọọ na- Anọ ọnwa abụọ Ọtụtụ ndị Saa a- efe- saa efere nọ n'ime ya Ee, zaa ihe nọ n'ime ya akịla ha ihe nọ n'ime ya asị na ahịa nke a- asị biko skuul ee, emepewe Chineke ebere ọsịsọ ebere, ebere. ọya bụ ihe na enwekwere ọtụtụ ọghọm nọkwa n'ime nke gụnwa tochikwara imetụ ọnụ eh, Ee. tupu anyị amarazie ihe ọghọm ndị dị nọ. n'ime ya wụ ịma ihe kwuru na ebe o ji ka njọ wụ ọ wụghị otu onye Mm, ofu uzere ị ga-ama mmadụ iri abụọ ma iri atọ ebutela ya. a magnetiela ya Mm, ya wụ ọghọm dị n'ime ya. ọrịa na-efe efe na of- ofufe ya anaghị egbu anaghị agbara ya moto Ofufe ya dị egwu anaghị agbara ya moto anaghị akwụrụ ya ụgwọ ọ n'efu Mm. efere ọ ya wụ ọghọm dị n'ime ya. mana obiọma bịa bụrụkwa na gọọmenti etiti bịa s- were am- mmiri saa Saa anya iwu. ha nke ha- nke ọma lebagharịa anya ị bịa lekwa na obodo anyị bụ naijiria Mm. bịa tụlakwa obodo mba ndị ọzọ ị ga-ekwe na nke anyị ndị nwụrụ anwụ dịtụ mfe

Eh, eh, eh. echetara m oge mụ na ndị ọcha na-arụkọ ọrụ Mm. aga m akpọ ụlọ ọrụ ha aha mụ na ha na-arụkọ ọrụ ị ga-ekweta na ịba gburu ọtụtụ n'ime ha Ehe. ịba nkịtị a anyị na-arịa agwa Eh. ya agaghị ada aṅụ ọgwụ buru ya n'ahụ na-akpagharị na-akpagharị tetele aje fọọ olugbu ṅụọ ma ọ Eh. chọọ akwụkwọ ụtazị taa ọ anyị eje chọọ mkpụrụ ọgwụ ndị ahụ ṅụọ ya ala ịba wụ nnukwu ọrịa ihe ebe ebuga ha agago ụlọ ọgwụ na gịnị o bu malaria a na-agba Eh, tikiti a na-agba- gị. Eh, nke ahụ gosiri gịnị chineke kere anyị kechiri anyị ọfụma wee were ahụike wee jie anyị mma ya mere gị bụ nne gị bụ nna nwa gị na-eje lebara ya anya ọ na-alọta gịnị Lebara ya anya. n'agbanyeghị nkwucha ọbụla ndị ụlọ akwụkwọ ọ na-aga na-eke nkwucha ọbụla ha kere gị n'onwe gị sakwa asaa n'anya na-elebakwara ha anya ọ dị mma ee eh, ndị nne biko ee eh, biko na-elebaranụ ụmụaka ụnụ anya dịka nwanne m nwoke si wee kwuo n'ebe a ah, ị hụ na o jigo ofu akụ wee gbagbuo nnụnụ abụọ ee eh, mụnwa makwa na okwu o kwuru ebe a ọ kụrụ n'igwe maka gịnị aghara ndụ kpa akụ ndị iro erie ya ee nwa ịmụrụ eh, ama m afụfụ ụmụ nwaanyị na-ata na ịmụ nwa Eziokwu. ga-emụcha ya bịa kọwara gị stori na o mekwere nke a na ọ gbọgọ agbọgbọ na skuul na ụlọ akwụkwọ na o metụkwara nke a mee nke a o nweghị onye nụrụ ụdị ihe a ga-enwe obi aṅụrị ọ ya ka o ji dị mkpa na anyị na-emetụ okwu ahụ ọnụ n'ebe a iji hụ na i mere gịnị ikere nkwụcha ọfụma a na-asị na ebido n'ụlọ mara mma wee pụwa ama ọ bụ ilele ebe ị nọ hụ na ịbụ onye na-akwanyere ihe a na-akpọ hygiene mhm. ị na-adị ọcha mhm. ị ga-ebidogodu n'ụlọ dịwa ọcha bido n'ụlọ ụmụaka gị amara otu esi asa ahụ bido n'ụlọ ụmụaka gị mara otu esi akwa aka tupu eriwe nri ọ kwa n'ụlọ ka ọ na-ebi ebidozie n'ụlọ gị bịa pụwazie n'ụlọ akwụkwọ ha gaa n'ụlọ akwụkwọ ha matago otu ha ga-esi mee gịnị ihe ndị a niile ekwugakwa maka ihe a ga-ebido n'ụlọ na-eme gịnị na-eme ya tupu gị gazie n'ụlọ akwụkwọ ọ mara na ụmụaka ahụ ahụ maka metere ngụ metere ụba onye ọbụla ga-anwụ mana ọ bụ ha ihe dị mma na korona anyị nọ n'ime na anyị bịa bịa bịa were aka afanye n'ụkwụ otu a ihe bịa atụ ihe- anyị. ihe i kwuru bụ eziokwu n'ihi na echetara m oge m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ụlọ akwụkwọ anyị bi ebi na ụlọ akwụkwọ ọ, anyị bi ah, nke a na-akpọ boarding house Mm. abịa mee dịka iwu bịa dọwacha ebe a na-atụfu deti ịtacha biskit ị gaghị atụpụ ya n'ala egide gị ihe a ga-apịa gị onye zuru oshi sef akụbeghị dịka ihe a hmm. a na-emezi ya emechaa anyị achọ ebe a ga ihe a bịazi bịa baa anyị n'ọbara ba m lọtazie n'ụlọ ọ nọrọ na moto m rie gide ya na ama atụpụ ya ma na-achọkwa ebe m ga-eti ya n'ihi na gịnị azụọla ya baa anyị n'ahụ ya mere ihe iji ekwu na ọ eziokwu nne nna Ọ- ọrịa abịala wụ na ọ bịala Ọ bịala. Anyị- ehe, anyị agakwanụ asị n'ihi na ọ bịala anyị agaghị ebizi ndụ anyị Mm-mm. kama iwu na usoro ndị gọọmenti etiti wepụtara anyị soro ya zụọkwanye ya ka ọ baa ụmụ ụnụ n'ahụ kụzierenụ ha ọtụtụ ehihie anyasị ihe ọjọọ gbuji- kwakwa aka tutu gị abata n'ime ụlọ a Mm. ee kwala itetego n'ọtụtụ kwa aka saa ihu gị ịma uzere gị manye ya n'aka gị Ya, ma ọ ehe, gị ehe, chọọ ndị anyị akwa ma ị ga- Wee mee. gị amakwala uzere ịnọkwa na nga ndị mmadụ gbakọrọ n'etiti ndị mmadụ na ọha gị were nke a na-akpọ face mask gị na- wee buru n'ihu. kpuchie ihu gị ime otu ahụ Ime otu n'ụlọ a. mee otu ahụ n'ama n'ama ibelatala Ibelatala ọrịa ha na-ekwu. ana ike gwụ ibelata belata belata otu mgbe otu Ya ụbọchị fụnye- ga-adịgide afụnyụ ya ka ọkụ. na ike agwụla ya ọ dị ya na- mma ọ bụ etu a ka a ga-esi eweta mmemme a n'isi njedebe au ego abụghịzi nwanne mmadụ maka a na ha na-akụrụla m mgbịrịrịm mgbịrịrịm mgbịrịrịm sị na oge agwụwago ee tupu anyị apịachịkọta ee, nwanne ị ga-eji ọnụ gị kelecha ndị so ee, iji hụ na mmemme anụwa ee, rutere ma tupu nke ahụ na-eme anyị ke- anyị na-ekele ndị niile nọnyere anyị na oge mmemme a ọkachasị ndị ee, u- u- u- wet- ziterela anyị ozi ee, site n'akara a, sị ka anyị metụ ya ọnụ Anyị ga-emetụ ya ọnụ n'oge na-adịghị anya ma ndị sokwe ka ha kpọọ na mana ọ dị ka enwere ihe a na-akpọ gbata uhie na eh, na- na ihe a biko mgbe ọzọ unu anọnyekwara anyị eh, biko ihe anyị asị ihe anyị asị anyị sigakwasị alarị mma anyị kwuwe ka ndị Igbo anyị bụ ndị dị ndụ maka ọwụ onye dị ndụ wụ onye na-eto Chineke nwanne tinye ọnụ obere tupu anyị akpapụ ya ọsọ ee dịka anyị si kwuo hmm. biko gọọmenti etiti ọwụ na asị ụlọ akwụkwọ mepee unu ejere rahụ ụra biko unu na-elebakwa anya anya hmm. n'ụlọ akwụkwọ ndị nke na-edeweghị iwu unu mechie nye ya mechie n'ihi na anaghị a- a- gaghị asị nwa nke m dịrị m ma nke onye ọzọ ya Nke onye medịrị- ọzọ adịla. a- adịla so were ofu onye nye ya gịza ofu ofu ụlọ ofu, eh, akwụkwọ wee nye jee ya. mee ihe ịtụnanya Eh. mee ikpe- mee ihe ịrịba ama eh, ihe ihe ndị ọzọ gịnị ndị ọzọ ekwere Ah, mewe ihe a e- na-eme ekulite n'ụlọ. ehe ndị nne na nna kwa biko unu asịkwala na ụlọ akwụkwọ nwa m na-aga wụ ụlọ akwụkwọ nke nnukwu ha na-elebara ha anya ọfụma nke ha emezi gị jere rahụ ụra n'ihi na ebutekwa ga-ebutekwere gị Mhm. gị ma nwa gị menye ha na-egosi ha ma ọwụ ahụ dị aṅa kpọrọ ya ọsọ n'ụlọ ọgwụ ka e lee ya ọwụrụ ya ha agwọ ya ọwụkwa na ọwụghị ya ha hapụ anyị na-ekelekwa ndị nọnyere anyị na mmemme a ndị si n'ụlọ na-ele anyị anyị ekele unu Anyị ekele unu. kelekwa ndị kpọrọ mana n'ihi na ọ dịka nwanne m dịka nwanne m si kwuo na anyị nwere enweghị ọgbachi na netwọk ụbọchị taa bikonụ izu ọzọ anyị na unu ga-anọkwa biko ndo ododo kpọkwanụ ka anyị na unu karịa ka unu tinyekwa ọnụ n'okwu anyị na-ekelekwa ndị pịrị aka n'igwe mee ka mmemme a rute unu aka mmadụ dịka Alfred mmadụ dịka Jacob mmadụ dịka Onyeka Nwaobodo ka ha ha ndị crew pịrị aka n'igwe mee ka mmemme a rute unu anyị kelekwara unu nke ọma Ekelere unu. na-asị ka udo dịrị unu ọ dị mma udo dịrị unu udo dịrị unu biko onye kuru ya gbarụkwala ee ee, obi- obi- ihe ọma ahụ eji mara ndị Igbo ee ọ dị mma ebe a ka anyị ga-eweta mmemme a n'isi njedebe aha m ka bụ Maazị Chukwunenye Ọbasi aha m ka bụkwa Emmanuel Ekezie ọ dị mma ee ịma otu isi na-echi bata ka anyị rienụ dịka ndị Igbo na-ahụkwa otu o si ada Ee, ọ dị mma ndị Igbo ka emesịanụ daalụnụ Bye-bye.